alhamdulilahi jamiyatu ansarulahi tɔndenw an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye ni alahu taala ka jɛn an bɛna don an ka sigi belebele kɔnɔ sigi in bɛ mun de kan bi sigi in nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ mumini ɲuman bɛɛ lajɛlen k'i tulo dayɛlɛ silamɛ ɲuman kelen kelen bɛɛ lajɛlen k'i tulo dayɛlɛ an bɛna kuma belebele jumɛn kan bi o de ye faridiyatu salatu wa nahayu an tarkiha o ye jumɛn o de ye seli faridali ye adamadenw kan k'a yira anw na alahu taala de ye seli kɛ jakosa ye bunɛ adamaden bɛɛ lajɛlen kan ka tila ka sigi belebele in bɛ mun kan bi ka tila ka adamadenw gɛn ka bɔ selibaliya la i n'a fɔ bi a bɛ cogo min seli maaw bɛ seli ɛriw fɔn fɔ ɲɔgɔn kɔ bi sigi sigikun ye ka dɔɔnin fɔ aw ye seli in de la sabula i bɛ dɔɔnin de fɔ seli la cɛ tɛ ala ka dugukolo kan muso tɛ ala ka dugukolo kan mun bɛ se ka seli bonya dan fɔ i ye o tɛ yen a tigi bɛ dɔɔnin dɔrɔn de f'u ye ale seli mun bɛ adamaden sama ka taa alijana firidawusi la n'i ye ale seli mun bila ka kɛ selibali ye ale selibaliya min b'i sama ka taa jahannama kɔnɔ an bɛ ka kuma o seli belebele de kan bi ni alahu taala ka jɛn mumini ɲumanw aw bɛɛ lajɛlen ka aw tulo dayɛlɛ an k'a dɔn k'a fɔ alahu taala de ye seli bonya muhamadu belebele taara fo sanfɛ de ka taa seli d'a ma an k'a dɔn k'a fɔ an ka seli an bɛ na alakira muhamadu sallallahu alaihi wasallam a ka hadisa sɔhilen bɛ yan an b'a di i ma i b'a lamɛn sisan i k'a dɔn k'a fɔ kiraba ye mun de fɔ alakira mustafa salallahu alayhi wa sallam nɛɛma ni kisi b'a ye cɛɛ mun ka fisa ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen cɛɛ mun ka fisa ni an bɛɛ lajɛlen fa n'an baw ye cɛɛ mun ka fisa ni anw bɛɛ lajɛlen karamɔgɔw ye diɲɛ danna cɛba mun kanu kosɔn ale ye mun de fɔ seli la n ko cɛɛ mun ka fisa ni diɲɛ bɛɛ ye i bɛ ka karamɔgɔ fɛn fɛn fɔ cɛ mun ka fisa n'a bɛɛ lajɛlen ye dugukolo kan karamɔgɔ o karamɔgɔ bilahi o de ye muhamadu ye belebele ye mun de fɔ seli la bɛɛ lajɛlen k'i tulo dayɛlɛ k'a lamɛn alakira muhamadu nɛɛma ni kisi b'a ye n'ale ko n ko an b'o de ta k'o de di diɲɛmaw ma an y'an hakilinanw bɔ diinɛ na pewu kuranɛ ala kira muhamadu an b'a olu ta de di adamadenw ma anw yɛrɛw ta an y'o bɔ diinɛ na an t'o don diinɛ na fo ka diɲɛ wuli sabula ala belebele ko ala kira muhamadu ma muhamadu mu ka fisa ni danfɛn bɛɛ lajɛlen a ko e muhamadu bilahi n ye kuranɛba in jigin i kan nka n'i tun ye hali a mot kelen ta k'a yɛlɛma ne ala belebele tun b'i minɛ ni tɛgɛ kelen k'i gɔnɔ sama ka bɔ i la ni tɛgɛ dɔ in ye bilahi allahu ta'ala ye o fɔ muhamadu belebele ma ka anw diɲɛ laban dɔnnikɛlaw ye bi anw de b'an ka idew jagosa don diinɛ na k'o fɔ maaw k'o kɛ o tɛ kɛ o tɛ kɛ ala ta ka kɛ dugukolo kan an ko ten jamiyatu ansarulahi sigi kun ye ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ yɛlɛ ka can fɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen farafinden bɛɛ lajɛlen afirikɛn bɛɛ lajɛlen mumini ɲuman kɛra diɲɛ fan o fan bilahi ansarulahi sigikun ye bon da yɛlɛlen don zeniw bɛɛ ka na an tɛ taabolo ko la i ye kadiriya i ye tijaniya i kɛra diɲɛ taabolo o taabolo ye na an ka baara kɛ damantan kɛ i ko ka ban la ilaha illallahu muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam da yɛlɛlen don le monde entier mumini ɲuman bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka na an ka allahu ta'ala dɛmɛ bɛɛ ka na an ka silamɛya dɛmɛ ansarullah in tansurullaha yansurukum maa o maa n'i ye allahu ta'ala dɛmɛ allahu ta'ala b'i dɛmɛ n'i y'i kɔ don allahu ta'ala la allahu ta'ala ɲɛ t'i la ala ko in n'i y'a kɛ i b'a ye n'i m'a kɛ i b'a ye a banna an ka seli bilahi talahi jɔn i bɛ san da min bɛ kɛ k'i ka seli dama ɲɛɲini kaburu kɔnɔ yanni da bɛ se i ka kuma tɔw ma o ye san ba hirika hirikaw de a kelen o kelen ni u sera selifana ma k'i t'o seli i k'a dɔn k'a fɔ sa jugu de bɛ n'i kin selifana heure n'u sera fajiri waatiw ma k'i t'o seli bunteni tasumanamaw de bɛ na fitiriw bɛ ten safow bɛ ten danfɛn juguw de bɛ bɔ jahanama kɔnɔ waati bɛɛ i tɛ seli heure o seli heure seli u bɛ na i nɔfɛ a waatiw ka na i ɲagata ka ɲagata suguya bɛɛ lajɛlen da i kan kaburu farimanba in kɔnɔ kaburu dibijuguba in kɔnɔ bilahi talahi mumini ɲumanw an ka alako in kɛ ni sɛbɛ ye an ka alako in bɔ dabara la an ka alako in bɔ éclat de rire la an k'a kɛ ni dusukun ye i taamatɔ saya de bɛ bali ka n'i ta para kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala kira ko nɛɛma ni kisi b'a ye i tulo da yɛlɛ cɛɛ mun kunsigi ka fisa ni diɲɛ karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen o kumakan de bɛ ka f'u ye sisan sisan alakira muhamadu ko inna ahada lezi bainana wa bainahum asalatu faman tarakaha fakat kafara akirija'u abu dawuda wa nasayi alahu akubar belebele ye mun de fɔ ala kira muhamadu ko ko diferansi fosi tɛ an ni kafiriw cɛ fo n'a kɛra seli bilali ye o kɔrɔ ye ala kira ko n'i ye seli bila ka seli ye ka seli to yen i sala k'i to ka i k'a dɔn k'a fɔ i ye kafiri den ye i su ye kafiri den maa man ka seli o kafiri den suw kan bilahi mumini ɲumanw bɛɛ ka seli nin ye muhamadu belebele kumakan ye cɛɛ min kumakan ka fisa ni danfɛn bɛɛ lajɛlen kumakan ye ale de filɛ ka nin fɔ anw bɛɛ lajɛlen an mumini ɲuman kelen kelen bɛɛ lajɛlen an minnu ka silamɛya t'an da la dusukun kuma in bɛ fɔla anw de ye kuma bɛ interese alamɔgɔw de la bilahi anw kelen kelen surtout nin sunkaloba in bɛ ka kɛ sunkaloba alabato kalo don maa o maa n'i ye nafila kelen kɛ a bonya baraji mun b'a la a bɛ dubile ka se hakɛ mun na n ko ten maa tɛ alahu taala ka dugukolo kan mun bɛ se k'o baraji dan fɔ alahu taala kelen pe de bɛ o baraji dan dɔn o tuma mumini ɲumanw an k'an cɛsiri an ka wuli waati bɛɛ lajɛlen ka saliyaw to yen ka sitanɛw gɛn ka bɔ anw nɔfɛ waati bɛɛ lajɛlen an ka seli minɛ ni bolofa ye seli ye fɛn belebele ye an ka seli waati bɛɛ lajɛlen an bɛ a fɔ aw ye an ka wajulukanw na an ye seli ka bonya modeli bɛɛ lajɛlen fɔ nin ye muhamadu belebele kumakan de i k'a dɔn k'a fɔ adisa sɔhilen don adisa mun y'a lakali an bɔra k'a bɛɛ lajɛlen fana tɔgɔ fɔ aw ye o de ye abu dawuda ani nasayi nasayi olu de ye nin alakira muhamadu ka nin kumakan belebele lakali k'a di aw bɛɛ lajɛlen ma an ko ten silamɛya in ye kɔnɔnajɛlenya diinɛ de ye dɔɔni i bɛ dɔɔni de dɔn i bɛ dɔɔni mun dɔn i k'o di diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma alikiyama jɔ don anw mago bɛ o de la ayi an mago bɛ alahu taala ka nɛɛmaw de la an ka kari an ka ɲinɛ an ka diɲɛ nɛɛma ninnu to yen don dɔ i bɛ sama k'i koronto etazi bilidingi dɔ fo kabanɔgɔ wolonfilana i tɛ karuna bɔ dɛ mɛ o ye e ye diɲɛ kɔnɔ yan u bɛ t'e sama ka bɔ e ka etazi in kɔnɔ i ye haramu minnu fara ɲɔgɔn kan ka musow furu cɛ wɛrɛw de b'u ta ka taa n'u ye tumu ni tasuma ni mɛlɛkɛw bɛ ka e dasi don o don kaburu kɔnɔ k'a kun kɛ selibaliya ye an ka seli an ka seli mumini ɲuman kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka seli k'a fɔ aw ye sunkalo ye alabato kalo ye maa o maa n'i ye nafila kelen kɛ barajibaw de b'a la an k'an timinadiya an k'an cɛsiri alako in na waati bɛɛ lajɛlen

nin bɛ mun fɔ i k'a dɔn k'a fɔ n'a ta bɛɛ alakira muhamadu mun ye belebele jurumu tɛ cɛba mun na a selila a ma seli jurumu t'a la a ka fisa ni danfɛn bɛɛ lajɛlen o bɛɛ la kiraba in tun bɛ su bɛɛ lajɛlen kɛ ka seli fo ka a sen funu fo kira sen bɛ funu a bɛ su bɛɛ jɔ ala ye o de ye muhamadu ye alahu akubar A bɛ cogo di de même il récitait le Coran jusqu'au point d'être épuisé a bɛ tila ka Alahu Taala ka kuranɛba kalan fo ka taa kuranɛ ban a jɔlen don alakira muhamadu bɛ su bɛɛ seli Alahu Taala ye bilahi anw minnu ye alakira mantɔnw ye anw ta ye mun de ye bi an bɛ belebele ka su baaraw fɔ i ye a ka seli kanu alakira muhamadu ka seli kanu il aimait remercier invoquer et craignait Allah plus que quiconque hakili la nin ye alakira muhamadu ta de fɔlen anw ye jurumu hali kelen tɛ cɛba min na jurumu hali kelen pe tɛ cɛba min na o de tun bɛ su jɔ alahu taala ye ka su bɛɛ ban kuranɛ kalanw na ka su bɛɛ ban seliw ni nafilaw la ka su bɛɛ kɛ ala ko sumaw ni zikiribaw la ka ala tɔgɔ belebelew ta ka ala wele ni a ye o kɛra anw ka kira belebele in ye bi a bɛ anw fɛ cogo di anw bɛ seli la an bɛ hasidiyaw la i bɛ seli la i bɛ ka kuma duman fɔ dɔ ye jelikuru de jalen don i ni kɔrɔ i bɛ kuma wɛrɛ fɔla fan wɛrɛ fɛ munafikidenya baara dama dama dama fo ka jamana ta tiɲɛ seli man ka kɛ o cogo la n'i bɛ depuis i bɛ a fɔ alahu akbar i jɔlen seli golo kan o k'a sɔrɔ i ɲinɛna hasidiya min bɛ i dusukun na nɔgɔ jugu ni poussière minnu dalen don i dusukun na eh, munafikiya baaraw ni bisigiya juguw dama dama i ka nin bɛɛ bɔ i dusukun na fɔlɔ i k'a dɔn k'a fɔ i danbaga alahu taala de ka bon ni nin bɛɛ lajɛlen i kɛlen don ka porobilɛmu fu ni manamanako minnu bila i kunkolow kɔnɔ a dɔn k'a fɔ alahu taala de ye setigi ye ala ka bon ni nin bɛɛ lajɛlen alahu akubar kɔrɔ de ten i bɛna don seli kɔnɔ i k'i ɲɛsin alahu taala ma karimasina ka juru b'i la walima nin porobilɛmu bɛ yen i ka nin bɛ yen fɛ yen o bɛɛ to yen a bɛɛ di alahu taala ma alahu taala de bɛ se ka a bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ i ye seli kɔrɔ ye o de ye mais ka t'i jɔ seli golo kan dɔ hasidiya b'i kɔnɔ e yɛrɛ jɔlen ɲɛ b'o dɔrɔn de la ayi dusukun tɛ se ka labaara fo i ka ɲinɛ nin nɔgɔ jugu ninnu de kɔ manama ka tile bɛɛ ban manamanakan fɔ kuma kuma ɲɛnama fan si tɛ bɔ i da i bɛ t'i jɔ seligolo kan o kelenw de b'i dusukun na ayi seli tɛ se ka i jogo dilan o la abada seli dabɔkun de ye ka jogo dilan fo seli ka jogo de dilan donc i bɛ ɲinɛ i ka nin jogo juguya ko ninnu de kɔ parce que i bɛ fɛ ka ninnu kɛlɛ de depuis i bɛ jɔ k'a fɔ alahu akubar ɲinɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔ i ko kiraba muhamadu tun b'a kɛ cogo min an ka an an an ka an kuntigi suivi n ko ten belebele min ka fisa ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen mun ɲɔgɔn ma dan an si kelen kelenna ka so diɲɛ bɛ wuli muso tɛ muhamadu ɲɔgɔn da i kɔ la an bɛ o de suivi ni alahu taala ka jɛn ye mumini ɲumanw a ye lase ninnu lamɛn aw k'a labaara ni aw dusukunw ye aw k'a labaara ni aw dusukunw ye n ko ten i ta diɲɛ in nɛɛma o nɛɛma fɛ a fɛn ɲuman bɛɛ lajɛlen ye fu ye i bɛ tila ka laban de i bɛ koronto ka t'i di alahu taala ma u b'i da yan kasanke kɔnɔ ka bɔ n'i ye i sirilen i dɛsɛlen minnu ko i ma diɲɛ na yan ee i bɛ taa ka kule n'i ye ka tɔgɔ modeli bɛɛ da i la saka ja a bɛ taa k'i tanu k'i tanu o don i bɛ da kasanke kɔnɔ nin si tɛ se ka i wuli ka t'i da k'i su ko n'i ma ɲuman kɛ tasuma bɛ kɛ i koliji bɛ kɛ tasuma de k'i farikolo bɛɛ lajɛlen wula depuis e ma se kaburu la baara de bɛ da e kan bilahi kan'i yɛrɛ ta maaw ka tanukan ninnu fɛ n ko an ka ko bɛɛ di alahu taala ma tigɛ maaw la tigɛ diɲɛ na tigɛ a kɔnɔfɛnw na tigɛ fɛn bɛɛ la i k'i jigi kɛ alahu taala ye la ilaha ilalahu muhamadu rasulula salallahu alaihi wasalam n'i ye nin fɔ ka ban kana siran jinɛtigi ɲɛ kana siran jinɛ batola ɲɛ kana siran ji batola ɲɛ kana siran bolitigi kafiri den si ɲɛ i jigi kɛ alahu taala ye i k'i ka diinɛ in minɛ i k'a bɔ da la k'a kɛ ni dusukun ye k'a bɔ munafigiya la nin de ye alahu taala ka laɲini ye bi an ka diɲɛ laban in maaw bɛ yɛlɛ la ɲɔgɔn fɛ u tɛ ɲɔgɔn fɛ hasidiya bolo an ye duw bɛɛ ci hasidiya bolo teriyaw bɛɛ tiɲɛna hasidiya bolo fan bɛɛ tiɲɛna furuw tiɲɛna fɛn bɛɛ lajɛlen tiɲɛna foyi ɲuman tɛ yen maaw dusukun tiɲɛna maaw tɛ ka seli kɛ seli fɔra ko k'a kɛ cogo min maaw tɛ ka seli kɛ ten an ka seli seli fɔla cogo min ka seli kɛ cogo min alahu taala y'a fɔ cogo min an k'a kɛ o cogo kelen na o de ka di alahu taala ye o de ka di belebele o de ka di jabaru ye o de ka di kaharu ye o de ka di kunfayakunu ye o de ka di hayul kayumu ye

ko i k'a bila i ka seli i n'a fɔ nin y'i ka diɲɛ laban seli laban de ye i tɛna seli wɛrɛ kɛ seli mun kɔfɛ i k'a bila i kunna i bɛna o seli de kɛ fɔlɔ o kɔfɛ a bɛ jumɛn d'a kan ne dites pas des choses que vous regretterez demain ne désirez pas ce que désirent les insouciants ko i kana sɔn ka fɛn fɔ seli belebele in kɔnɔ fɛn mun i bɛ tila ka nimisa sini alikiyama jɔ don walima i kana fɛn fɔ i n'a fɔ hakili tɛ maa minnu na miiri tɛ maa minnu na i kana seli ni olu ka seli miiriya cogoya ye n'i bɛ seli i ka i tilen i k'a bila i kunna ni nin seli banna dɔrɔn i ni de nin y'i ka diɲɛ laban seli de a b'i komi ni mɛlɛkɛ jɔlen don ka i kɔnɔ i kan k'o seli kɛ ka ɲɛ cogo min ni concentration min ye ko an kelen kelen o ka seli o seli an kan ka seli kɛ nin cogo de la nin ye seli laɲini belebelew ye nin ye seli laɲini belebelew ye fo aw ka nin jate ninnu de ta ni ka baara kɛ ni u ye yaasa aw ka seliw bɛ se ka aw nafa ka aw dusukun sanuya ka aw dusukun kɛ alahu subahanahu taala ta ye ka aw dusukun bɔ sitanɛ ka mɔgɔw bolo ka aw dusukun di kira ka mɔgɔw ma ni alahu taala ka jɛn n'i ye nin jate ninnu ta i ka seli siga t'a la a bɛ dilan alahu taala b'i dɛmɛ i bɛ kɛ ala jɔn ye i ka nafilabaw caya foyi ma ɲini anw fɛ seli kɔ mumini ɲumanw ni alahu taala ka jɛn an bɛ lase in jɔ yan lase in ni ala ka jɛn an bɛna a tɔ lase a tɔ bɛ yen a tɔba de bɛ yen ni alahu taala ka jɛn ni ala ye don wɛrɛw yira anw na si ni kɛnɛya la lase belebele an b'a tɔ lase ni o ye salatu ye seli alahu taala yɛrɛ ye mun de fɔ seli la muhamadu ye mun de fɔ seli la an ka seliw bɛ ɲɛ an bolo cogo di seli yɛrɛ bɛ kɛ cogo di seli yɛrɛ ye fɛn jumɛn ni alahu taala ka jɛn an bɛ na kuma nin kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan insha ala aw tulo bɛ aw denkɛ ni aw balimakɛ de kumakan na cheikh gawusu dukure kiyasu le guide spirituel d'ansarulahi in tansurulaha yansurukum an bɛ alahu taala dɛmɛ fo ka taa se saya don ma an ka foli bɛ mumini ɲuman bɛɛ lajɛlen an ka foli bɛ ala jɔn kelen kelenna bɛɛ lajɛlen an ka foli bɛ silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo alahu taala ka anw bɛn nin sigi ɲɔgɔn wɛrɛ ma insha allah